Consiglius Cumplimentus tanti critica non ndi ligeus dònnia cida depeus arrexonai de un'argumentu de importu mannu custa cida est fèminas sardas cun d'una fèmina sarda cumenti est giustu Monica Tronci beni benia. Salude a totus, gratzias ti torru gratzias Ivo po s'invitu seu Meda prexada de essi innoi. Mi fait prexeri, mi fait prexeri. Ascurta mei, Monica, po is pagus chi non ti connoscint in Sardinnia, mm. deu giai ti connosciu, de diora puru, ma po is pagus chi ancora non ti connoscint ti depis presentai pagu pagu sa bidda, s'edadi chi scovias, sa scola chi tenis, disigius, pentzamentus, ideas po su tempus benidori, totu su chi 'olis. Tocat a t'intendi. Monica Tronci Pau, ianti

fiat amiga de is pisanos, alleaus, fiant innoi is pisanos, quindi. E duncas. Duncas. Deu. Ti praxit a marcai sa parti sarda puru. Eia. Brava, giustu.
Seu u' artista. Oh. U' artista de sa plastilina. Gei si bit puru, eh. Si vede?
Eia. Ses totu aprendada. Bellas custas prendas. Ita est, su cocco chi ddi nant? No, cussu est su butoi. Su butoi.
Innoi nc'est.
Su cocu Su cocu est in pitzus.
Nosu ddu tzerriaus però pinnadeddu. Pinnadeddu. Cussu po no, po no si leai ogu, pinnadeddu. Si signori, si signori. Bellu. E deu seu un'artista 'e sa plastilina, ma seu un'artista a trecentosessanta gradi. Ah no.
E imoi fatzu puru ceramica. Puru. Fatzu disegnus. E cun sa plastilina faciu, fatzu dogna arrazza cosa, cuadrus, liburus, mostras, cursus cun is pipius e mannus. Ma eh, prima pagu pagu, ita scola tenis? Cumenti as imparau? Cumenti ti ses formada? Allora, sa plastilina dd'apu imparada a sola. A sola? Poita ca candu fia pipia fia brava meda. Cun is manus, sa manualidadi? Eia, aici.
Ses nascia aici? Poi seu, eia, seu crescia, apu fatu atru, poi candu tenia trentases annus apu apu agatau u' liburu ca depia fai u' arregallu a nabodi miu

Ndi fatzu cincuantadus. Cincuantadus, no ddu cumparis, no ddu cumparis. Però seu fedali, si ddu sciis? Eh, ah, si. Deu puru.
Ah, setantacuatru.
Austu ndi fatzu cincuantadus. Ah, ok, ok. Però mi nd'intendu centucincuanta. Fia narendi, seu scritrici, apu inghitzau fadendi is plastilibrus. ca funt librus de filastrocas, cantzoneddas, filastrocche, contus, fatas de mei, fatas de mei. Ma is contus puru scritus de tui? Eia. E funt custus, no? Custus libureddus, bellu formau. Sa vida in su satu cun is animalis. Sa vida in su satu, birduras. Birduras. E poi apu fatu su primu libru in italianu, u' romanzo storico.

Dd'ia atesu, giustu. E chistionat de de sa vida de Grazia Deledda. De Grazia Deledda, e beh.
Poita cussa at fatu una vida stravanada, come dite voi a Cagliari. Conta, deu no nd'isciu nudda, ddu sciis? At fatu inveci cosas mannas, ddas at fatas po prima. Ti ndi naru una bellixedda ca naru sempri. No, narami ndi medas. Est presen.
Allora, intanto nascia in su milleotuxentusetantunu in Nuoro. Oh. una picioca femina, ita Eh, podiat fai? eh, certu. Si depiat coiai, fai fillus e via. Cussa, E spaciau sos levrucos. cussa candu fiat pi- mm, pitica, piciochedda, scidiat giai ca 'oliat fai sa scritrici. At fatu de totu po arribbai a Roma, Intantu at scritu a is giornalis po si fai publicai, nc'est arrennescia e sos. Ma giornalis sardus o continentalis? Sardus e continentalis.
Sa bidda dd'at boccia a criticas. Eh, fiant tempus unu pagheddu tostadatzus. Ma cussa at sighiu e poi a pustis est andada a Roma e ingui È fiorita. At isciopau beni. Si, si, si. Si est coiada puru in continenti Eia. o no?
S'est coiada ma su Ma pobiddu dd'at s'editore fiat continentali o sardu? eh, Candu at publicau
Ne ha avuti tanti. Ah no.
Eh, su pobiddu dd'at connosciu conno- connotu? E est uguali, connosciu puru. In Casteddu, poita ca fiat innoi Ospiti de La donna sarda, su giornali, sa rivista de una casteddaia, eia. Ma non s'agatat prus custu giornali? No, no, no. Fiat milleotocentotantanove. E gei ddu agiòbias custu contu? Milleotocentonovantanove. At connosciu custu custu omini E si funt bius in d'una festa e ant fatu unu giogu de sociedadi e cussu dd'at nau a penitenza e, lo racconto? Ehi, conta, conta. Dd'at nau, signorina, adesso le do la penitenza, se chi chi si depit coiai, chi fostei si depiat coiai, cumenti depiat essi su pobiddu suu? E cussa dd'at nau, cumenti est fostei. Ma E sa die. Deo no s'est abarrada pentza pentza?
No! Sa die afatu custu est andau cun d'unu matzu 'e froris e dd'at fatu sa proposta. Ma che. E cussa dd'at nau, eia, deu ti coiu, ma de innoxi a tres mesis. Mi nci portas a Continenti? E chi si nci andaus a Roma, eia? Ah no. Ah, fiat propriu cuncentrada in custa cosa, determinada. E custu non fiat romanu, eh! Fiat. Ah no, non fiat mancu romanu. E de aundi fiat? Cicognara, vicino a. Eh, un lapsus. E non ddi fait nudda, non ddi fait nudda. E ma is fillus aundi funt? Comunque, Pianura Padana. Ah! Tandus si fui nendi, immoi m'eis fatu enniri a conca de sa mostra e ndi seu tropu orgogliosa, propriu torru a nai, sceti cun is pipius de sa scola materna, poita ca non scroat tropu. Non m'arregodo in italianu custu cumenti si tzerriat de unu òmini meda meda meda complicau parit no sciu ita e partit praticamenti de su de s'idea chi chi tenit su cartoni animau no tui fais unu disegnu poi ddu ponis in in sequentza unu apustis de s'atru e ti 'onat su movimentu duncas innoi nc'est unu nuraxi innoi nc'at una pipia tocat a tenni beni sa in cali parti tui ddu fais, custu est funt duus arrogus de paperi tundus e custu est una steca de custu chi si podit gli arrosticini eus a nai e tandus castiai no sciu chi custu giogu s'at a biri in su video Ddu bieis? Parit chi sa giana, poita de custa parti nc'est sa giana, parit chi sa giana siat andendi facias a su a su nuraxi. No isciu chi ddu fatzu prus a lestu, chi funtzionat. E bada, custu ddu fatzu deo puru imoi sa prossima 'orta a scolla.
Si podit fai, deu custu dd'apu fatu cun cosa sarda, poita megu de ddu fai cun is pipius fendi laboratorius de sardu o de chi no Si podit fai fintzas cun d-unu paracu e s'acqua e cun d-unu frori e mancai una mariposa o un'abi chi andat, cumprendiu e podis giogai unu pagheddeddu diaici. Invece custa est, ah m'apu scaresciu s'atru, custa est una giana. Custa est sa giana maista portat un'ala chi megat de ndi ddi andai scedada depo mandai a fai sa rivisioni e est fata totu de materiali de riciclu custu fut una busta de cosa de cinesus po paschixedda totu arrubia custu unu sachiteddu de cussus chi ti 'onant candu t'arregallant mancai un'aneddu o una cosa diaici E nd'apu segau su cosu e si dd'apu postu innoi, is pius arrogu de arroba e insoma custu steca de gelau. E custa est sa giana, deu dda ingollu po dda fai biri a is pipius chi a sa giana ddi praxit de si 'istiri de arrubiu, ca portat is alas po po 'olai, cumprendiu e diaici. E est custa giana maista e feus fintzas su giogu ca ddi depint donai su nomini. Custu mi praxit tropu. Eh eh togu. Bisi aici ah aici ddu biu candu ddu faint is atrus. E ddu fait su ah ddu fait prus a lestu andat beni o andat mali. Eh ca a mei chi fatzu a lestru gei ddu biu beni immoi tocat a biri cumenti ndi ddu piscat sa. Ah sa telecamera. No m'arregodu su nomini tenit unu nomini totu dificili meda meda meda meda. In italianu.
In italianu in sardu tocat a si ddu inventai. Si ddu faghiat prus semplici. E si ddu feus fai, ita, dai, ita, cumenti ddu tzerriaus custu? Inventai cosa, Efixeddu cun custa picioca. Anda beni a si ddu ponni in sa cosa 'e papai puru custu, dici, candu no ddi dispraxit una cosa 'e papai, ddi ponis custu, dici, prima acabas sa cosa 'e papai e agoa ti pigas su, su nomini. Ma ca ses tropu pedagogu, custu est sempri Michele Murru, noto tastera e. Sempri pentzendu po.
No però custa est un'idea meda bella, poita aici essit sa ricompensa a su pipiu candu fait una cosa fata beni.
Poi birduras, apu contu ca a chistempu. Ti papas sa birdura e castiaju.
Dai. Dai, mo bieus mo bieus ita inventant issus, Efixeddu cun custa picioca, inventai u' nomini po custa cosa, chi moi in italianu non m'arregordu, ddu feus addirittura in sardu.
Cussu est bellu po is cocktail, nci ddu ponis in su cocktail, ita nomini ddi poneus, su gira paperi, gira gira narat su, deu gira paperi, est unu bellu giramentu Duncas femus chistionendi de Grazia Deledda, in su cielu siat, si nd'est andada a continenti, comintzat a publicai libureddus. At inghitzau a publicai. Fendi feuilleton. candu fiat ancora a Nuoro. Eh si nc'est andada a bintinoi annus. Ma publicat in is giornalis a puntadas, ah no? A sa moda de intzandus. A puntadas, eia.
Feuilleton. Riviste per signorine, giustu. E romanzus puru però, giai prima di, ananti de bolai, su piroscafu at pigau, aereo non nci ndi fiat. Ah no?
E va bè, una cosa ressit. E intzandus, ma ita contant custus primus romanzus, is primus contus? A su primu primu primu de una piciocca chi iat bociu su su piccioccu poita ca ah. eh, dd'at dd'at est andau cun sa sorri eh cun sa ah. sorri de cussa Bravo. e e sa genti de Nuoro narat ma cussa picciocca ita ndi scit de custas cosas cumenti fait de sciri custas ah. cosas ah andau mali intzandus e insaras narant ma a sa mama castia ca custa no ddas no dda coias e chi no coias sa prima no coias no coias ah. mancu is atras Aici?
Ma tui cumenti t'est nascia custa cosa de Grazia Deledda? T'identificas unu pagu? Deu naru sempri po casu, poi mancai no est su casu.
Chi andas a castiai poi.
In su duimilla e diciannoi apu mm, apu fatu unu cur- unu cuncursu a Galtellì. Oh. Si tzerriat eh, Galtellì Literary Prize. Eh, Ah, international, duncas. Eia.
E seu arribada segunda.
Complimentos. Ita Grazie. as scritu? Contu o Eh, poesia? Mariedda, no, unu contu. Unu contu, in Sezione- sardu seus chistionendi? Eia. Mm. Eh, apu torrau a a partecipai, 2000 di 21, 23 e nudda, 25 mm. apu bintu su primu, primu premiu. Ah, primu premiu. Complimentus, intzandus.
Gràtzias. Apu contau sa festa de mari de Marcedì. Mm -hmm. e, poita ca is contus depiant tenni temàticas deleddianas. E ita c'intrat Marcedì? Marcedì deu apu contau u' contu de bidda mia. Oh. E cudda fadiat cioè sa su Nobel cussa dd'at bintu poita contat is cosas de domu sua ca funt universalis. Gei ddu creu. E apu bintu.
Giustu, brava e cumplimentus. Grazia. Comenti est andau custu libru? Dd'as fatu cun d'unu editore istoricu, tocat a ddu nai puru, Salvure. Salvure. Deu mi dd'arregodu, dd'apu connotu custu editore, ddu sciis comenti? Eh. Cun is cummedias de Garau. Eh eh S'editori, custu fiat s'editori de, est s'editori de Garau. Est s'editori de Garau. Eia, e nasciat. Cussu puru pluripremiau, grandu scritori e commediografu sardu.
Cumenti tipografia nasciat in su setantotu, cumenti domu editora in su otanta. E de s'otanta a oi nd'at fatu sa, sagius de archeologia. Medioevu, storia sadra, dda connoscint totus, chi at fatu s'universidadi dda connoscint totus. Certu.
Tui cumenti dd'as connotu custu editore?
Deu poita ca in su norantacincu norantases fiaus clientis. Oh. Candu fadaiaus eventus.

Nicola de sa regia, o Giulio, chini ddu est, chi si mandat calincuna fotografia dda cummentaus. E custu est. Custu est arrùbiu.
Eia.
Eh, più prus medievali, cumenti sa stoffa. Su colori. Prus bella, eia. Naras.
Interessanti. Custu est piticheddu però. Non nci eis pentzau de ddu fai po is bècius. E no. Corsivu puru? Eia, poita ca funt is memorias de Eleonora, poi ci funt is pipius ca dda ligint oi, e cumpletu cussu puru. Ci funt pinturas, disegnus, est u' romanzu illustrau, u' romanzu storicu illustrau po piciochus. Ingui seus a Torino. Custu est Salvure, ita chi ddi nant su. Massimo Pulici.
Massimo Pulici, ddu saludaus, bravu poita insoma. Ciao Massimo. a palas chini ddu est? Tui ses in mesu a is froris? Io, e apu cuncodrau unu video, La, dda bis?
Ti ses abbinada a sa cobertina puru, sa giacchetta. Ita ti creis. Innoi andi ses, in Nugoro? No. Torino.

Innoi ses Galtellì, Garteddi in sardu. Garteddi. E cussu costume in ita fiat? De Aristanis?
De Terraba. Is Ah, e- mi seu posta is pabixeddas po andai in Tui ses Torino. terrabesa, la, ddu bisi, Deu bellu seu, su. deu seu oristanesa fintzas a doxi annus, poi seu migrada in Ma ses nascia Terraba, aundi, Aristanis? in Casteddu. Ah, in Casteddu.
Ah, però non nci as biviu innoi. No, no, no, solo

Beru, ma che fiant. Narant, ehi a ajo, calincunu fueddu malu e via. E ddu sceus, po cussu nosu seus innoi, nci seus provendi a fai calincuna cosa, poi at a sutzedi su chi depit sutzedi, però in cuscientzia nosu nc'eus provau, eus fatu su doveri. Is liburus deu ddus apu fatu po cussu, po is pipius. In sardu? Po is pipius. Ah, poita ca depeus acabai su contu de Grazia Deledda. Andi seus arribau? Sigumenti est meda sa cosa.
Grazia Deledda, deu apu fatu custa Specia de autobiografia arromanzada, dda fatzu chistionai. Est in prima persona su contu. Eia, e contat totu sa vida sua, ponendi in evidèntzia totu is cosas mannas chi at fatu. No est nimancu cronològicu, giai, ma prus per per temàticas. Poi nci funt cuatru novellas autobiogràficas, quindi. Ma de issa?
De issa. Inèditas? No no, anzi, de sa prima raccolta Nell'azzurro. La prima raccolta, sa prima raccolta si tzerriat Nell'azzurro. Là, iscriendi ti, sorri tua. Saludu a totus, megu a si castiai de domu mia, Monica, arregodadi de nai is mapas de su libru, sa prossima 'orta ap'a benni eu puru, ciao Ivo, eh certu ca benis, tenis arrexoni, grazie va, sorri tua, eh. Is mapas, is mapas funt is mapi, mape concetuali, oh, ita benint a essi custas cosas, chi at fatu Valeria, ah Valeria at fatu is mapas, sa grafica dd'at fata, dd'at fata lei, sigumenti, issa est grafica. Deu fia studiendi e ddi narau, Oh, ma ddu scisi ca Grazia Deledda fiat amiga de Puccini? Ddu scisi ca. De Puccini? Di, ah. Sì. I, ddu scisi ca at fatu custu, at fatu custu, at fatu custu, e m'at nau, ascurta, ma poita no fadeus eh, mappe concettuali cun, cun totu is informazionis. Eh, ita benit a essi una mappa concettuali? Fammi cumprendi. Eh, un grafico. Oh. Riassuntivo. Ah, andat bene, andat bene. Cun s'informatzionis. Lestru, aici, cumprendis. Eia. Cun d'una mirada, una castiada, cumprendis. Depiant essi tres, nd'eus fatu seti. Ah, mellus abundai, ca poi si nant ca si seus asurius, ponindi is mapas. E cumenti as istudiau po sciri contus, contixeddus de Grazia Deledda? Parti is contus, is romanzus, su chi scieus totus. Insaras apu inghitzau de Neria De Giovanni, chi est una sagista, est una de is massimas espertas de Grazia Deledda. Neria De Giovanni. Neria De Giovanni, bivit tra Alghero, Alighera e Roma. Ma issa est sarda o continentali? Est de Alghero. E origini continentali. E beh, su nomini, difatis su nomini no est sardu, però, no bolit nai. Apu inghitzau aici, dd'apu connota in Galtellì. E cussa at fatu ocannu dexiotu, cussu est su de dexiotu. De ita?
Asuba de Grazia Deledda. Ma de ita, de librus? De sàgius, de sa, eh, si, de librus. Grafomania portami via a ddi nai a cuddu. Ma cussa scit totu. E deu.
Bellu aici a aprofundiri. Apu imparau, eh, ma tui dd'ascutas e e tui puru. Una miniera. Ti innamoras de Grazia Deledda, chi nd'as, si. E cussu est s'epistolàriu. poita Grazia Deledda scriiat a totus e funt abarraus scriiat a is giornalis, a is diretoris a is editoris nosu però teneus sceti su chi at scritu cussa Is respustas no ddas teneus poita ca cussa dogna annu, capodannu, fadiat unu falò. No mi ddu contis. No, e nci ghetàt is literas a su fogu? Eia. Gesu Cristu. Nosu teneus sceti cussu chi at scritu cussa, ma de cussu si cumprendit sa, cumenti pentzàt, su caratteri, dogna razza cosa. No est unica però, atrus artistas puru ddu faiant, Michelangelo puru ddu faiat, cun totu is botzetus chi faiat poi abruxàt totu. Difatis non teneus nudda po nai, atrus artistas ddu faiant, ma fontis internatzionalis, Leonardu no, fiat un'atra scola cussa, ma fontis internatzionalis lìgiu nd'as, scrucullau? Apu castiau convènnius meda, modernus, poita ca in totu in totu su mundu nci funt unu màciu de studiosus de Grazia Deledda, Ma medas, eh? Ah, beh prexeri. Poita ca cussa est tradusia in, eh, in totu su mundu de, de meda, de, de prima de andai a Roma. Ddu scis ca is crìticus ita nant, ca is tradutzionis funt mellus de s'originali. Dd'apu lìgiu custa cosa. Ma in generale? No, de Grazia Deledda. Ah, Mm, ah, eh, e beh, eh, s'agatat genti aici puru, criticona. Est importanti meda su, su chi tradusi.
Custa picioca, Monica Tronci, in Facebook tenit sa pàgina cosa sua e ddoi at iscritu Twins, chi at essi a nai in italianu gemella, gemello, gemellos insomma, e in sardu deu apu agatau in d-unu libru tropu bellu de Frantziscu Carlini, issu imperat su fueddu Crobius, Po nai gemelli. Gemelli.
Ma deu cun custa picioca ch'apo virtualmente seus amigos puru mi paret, tramite Facebook, in cussa paginedda chi tenia deu chi immoi no nc'est prus de Portu Sardu, ehi, e biriu is traballus de prastellina chi fadiat At fatu is liburus puru su. Cun sa plastilina. Eh. Fadia custus personaggeddus, immoi non m'arragodu ita. Ah.
At a essi fatu. De bidru puru a si mi parit. Ah ih. Chistionau, unu de bidru puru apu biu. Deu apu biu de puru.
Ma segundu tui su fueddu plastilina in sardu cumenti ddu podeus nai?

Si podit nai maladitu su smart phone o tablet. Eh diat tirai in meu fesu sa pelu. E usai is prastellinas e is pipieddus. Istirongina is prastillinas boghendiddis i cellulari e totu cussas cosas. E il tablet a ddu portai po cumenti a talleri po segai su sartizzu e su casu. Ehi, o chi calincunu. Ah no, cussa est tropu ruda e non fait, non andat beni. e dai ita est brava custa picioca puru, ma a Efixeddu custa 'orta at isceberau totu ospiti ita, ma deu puru modestamenti mi ddu dexit beni, in bis in sa in su divanu de sroga e ndi lompint totu genti toga, fait finzas rima
Dai moi ascurtau su ita nd'at nau. Mi praxit stirongina. E ja mi praxit a mei puru. Mi parit ca dda batiaus stirongina, ah no? Laboratorius de stirongina. Stirongina, ascurta moi lassaus u' pagheddu a Grazia, ca deu seu onorada, però sa cosa de nai est meda, bollu chi si neit pagu pagu de Leonora puru, eh mischinedda, là ddu bis. Contat custu libru, Il diario di Eleonora d'Arborea, l'infanzia di una regina, e duncas de candu fiat pipiedda. De candu fiat pipiedda. Nosu de Eleonora pipiedda non scideus nudda. E custu? Non scideus nudda, ma deu apu pigau usi e costumi de su Medioevu in Aristanis, in Sardinia, de custa de custa genia e apu fatu dexi contus ma ananti c'è totu su cuadru storicu ca no è grai e bellu de ligi cussu puru c'è totu tutta Caminera. l'introduzione eia. Là, ddu bisi? Alla scoperta di Oristano. Ah, ah. Custa esti una passillada diariu chi de fatzu. Eleonora.
Esti una Ah.
passillada chi fatzu in in abit- in- cun su bistiri E fatzu pratica. Su diàriu de Leonora. Andu me i monumentus e narru ita funt i monumentus. Passillada storicu-literaria e gei nudda. Là ddu bis? Sa copertina bella bella. E dd'as presentada caminada de. E custus costumus cumenti ddus eis torraus a fai, studiaus, circaus? Cussus ddus at fatu mama mia. E Ah, a ma seis de arratza pròpriu, de e i artista, seis una artista. cosa E chi non babbu benit a miu mente. puru, babbu miu fait is mantellus, i Bellu. is capeddus. Ma custus costùminis, cioè, cumenti ddus eis agataus, librus, documentus? Cuadrus. Cuadrus. Eia. Ma funt de su Medioevu in generali o Medioevu Generali, giudicali generali, sardu? no, Ah, no, no, no.
generali. E poi innoi nci fiant pagus de nobilis, eh, fiant Ah, eia? popolanus, eh Ci ndi fiant, ma pagus. Però vida de corti, pentzu chi is giugis. Ehi, ehi, ehi. Ndi faiant, o no? Si, si. Pentzu, immaginu.
Giai chi aviant su rei.
Ballus, totu fadiant. E si nd'agatat documentus de custa storia, de custu contu? Milla? Dda bis a Eleonora? E custu grupu ita si narat? Si narat Sa Turri de Marianu. Gruppo medievale antica Turabolis di Terralba. Turabolis est su nomini beciu de. Est su nomini beciu de sa zona. Ah non de Terraba. Non de Terraba. Però deu ndi sciu un'atru de nomini. Torineddu. E be t'apu frigau.
Torineddu po duas. Poita? Ci funt duas ipotesis. Duas teorias.
E una poita ca Terraba est sempri stetia stetia moderna. E tant'è che... Scusa chi ti frimu ti olint, olint sciri cantu nci as postu, insomma, a chistionai su sardu a su, cioè, a su puntu di andai a fai unu programma in televisioni, essi tranquillu e naturali. Ehi, non est chi siaus nascius ananti a su microfonu eh. chistionendi su sardu, seus imparendi totus. Eia, ca naras tui?
Eia, e dd'apu fatu sa prima 'orta in su duamilla catorixi E m'est praxiu e apu sighiu. As fatu beni. E fiant bene s'ata puru e. As fatu beni. Meda in ritardu ma ddue seu. Saludos a totus e un'apressigheddu a Ivu. Gratzies. E chini ses? Ma su nomini. Non ti firmas? Ah, bregungiosa o bregungiosu. Duncas, eus arrispustu a totus. Torreus a su contu de su Medioevo ca m'interessat meda. Ddu sciis ca a mei sas storias giudicali mi andant meda? Mi praxint meda. Sa storia giudicali ca genti meda non ddu. Sciri. Stefania Urru, unu basideddu, là. Brava ca as iscritu. Eh, mm, genti meda no ddu scidi, ma eh, sa storia giudicali est po totu sa Sardigna. Eh certu.
Mm, genti meda pensat ca Eleonora est sceti de Aristanis. No, non est, no est aici. Su giudicau de, de Arborea fiat giai totu sa Sardigna. Eia.
Nci ammancàt s'Alighera e Casteddu. Eh!
Esattu. E duncas, prus o mancu seus totus ingunis. Si.
Poita ca prima fiant cuatru, poi poi est mortu cussu de Casteddu, poi est mortu cuss'atru. Nd'est arrutu custu, nd'est arrutu s'atru. Poi est mortu cuss'atru e est abarrau giudicau d'Arborea. Sissignori.
Est giustu. Marianu, su babbu, Marianu secondo, su babbu

Sgannau. e bo e buttata nel pozzo. Eh, ghettau a. Cun sa filla. A funtana, cun sa filla benedetta. Cussa. Bella genti funt. Eh, ah, ma poita cussa, cussu fiat. Eh, fiat tostadazzu, già ddu sciu. Però cussus puru, già no fiant. Ma tantis immoi is bixeddus ddis ddi pedit totu, totu, totu, ma at fatu dus librus bellus, unu chi chistionat de Eleonora d'Arborea candu fut piciochedda e s'atteru invece de Grazia Deledda, ma moi i fugi di nara cosa, ma funt toghixeddus fintzas totu cussas cuncordias chi fait cun sa cun sa stirongina, a moi de de zerrius ma tui a piticu dd'imparàst sa stirongina po fai, ti dda fiant a usai in iscola? E a scola gei usaiaus No sa stirongina su das e ta ddi nant su das in. Su das das fut tostau che perda però su das fut. Tocat a ddu sciundi a tipu però fut bellixeddu poita ti ti parriast u' muradori piticadeddu poita tocat a dda sciundi e cosa nci fut su goteddeddu de plastica. E de po ddu segai ita mi ses arregodau. Però fut a colori de cimentu, fut a colori 'e cimentu poi m'arregodu ca s'imperdàt. Ah, e dd'apu usau puru cun is pipieddus po lingua sadra in Casteddu, ho fatto u' nuraxi piticaddeddu con, a issus ddis fadia fai is pedrixeddas e dopo dd'eus postu impari.

Fait a dda copiai, eh! Eju, però bisi custa cosa est bella, torrende a su contu de prima, invece de is pipieddus de ddis donai su tablet o su cellulare po ddus fai giogai, donaddi pagu pagu plastilina, stirongina, su das, o de chi no ddu scisi ita fiat mama, e cando deo fui pitica, ma poi ddu fia finzas cun is nebodeddus cosa mia, cando fiat is cruxonis, sa pasta, ddis donàt e mi 'onàt a nosu puru u' ancodeddeddu de pasta, si poniat in d'u' furrungoi de sa mesa e naràt, tocai immoi bosatrus puru fei su pani, is cocoeddus, o de chi no giogaiaus pròpriu cun sa pasta e fiaus su su coloru, su cabunischeddu, Giogast diaici. Mama puru. No, mama si poniat a traballai, s'imparàt, si fadiat passai s'arrodedda po segai. Po segai certu. Po segai is cruguxonis e custas cosas. A mei puru mi fiat a tallai, mi 'onat is ferrixeddus prus piticus e mi fiat a tallai is cocoeddus, però est diaici chi imparas, fendi custas cosas. Sì, poita sa cosa manualidadi, custas cosas, manigiai is cosas, non est chi dda ponit sa natura automaticu, tui dd'alluis e funtzionas. Depis imparai. Beh, depis imparai. Candu giogas ses sempri imparendi. E diaici, cussu est sa cosa prus importanti, a giogai cun sa materia. E chi unu no tenit ne stirongina ne das, bastat pagu pagu farra cun acua e via.
O ludu? Aspetta, candu proit andat a giogai in su ludu. Eju. Poi candu torrat a domu sa mama no dd'at a essi prexada meda, però dai, issa at imparau. Duas bussinadas e eus spaciau.
E togu custu contu ddu faiasta tui cun sa farra, s'acua, fendi culurgionis? Mama tua ti poniat? No. No, cussu no.
Mama mia fiat giai prus moderna, cussu, sa pasta no.
No dda fadiat, no. E su das, imparau dai. E su das giai a s'elementaris. Iih, at iscritu una cosa longa longa, cumenti fatzu a ligi totu custa cosa? 'ollu preguntai a Monica, fendiddi cumplimentus po totu, ita tenint in cumunanza custas duas feminas de importu mannu. Oh, a parti essi fillas de Sardigna, no si podit nai ca Lionora siat stètia fortunada cun su pobiddu Brancaleone, a su contrariu de Gratzia ca cun Palmiro dd'est dd'est andada beni, Palmiro, E issa, Monica, s'intendit prus Lionora o prus Gratzia? Eh, iscusa mia po su sardu scritu, ca agenda beni, ca no est meda cosa mia, saluda a totus, Giorgi, Giorgi, ses andau beni meda, pagheddu longu però andau Arrispondi, Monica, Cun chini ti praxit de prus, cun chini t'identificas?
Cun kapa, cun Gratzia. Ah, eia, ddu bissi, poita? Poita ca deu puru apu sempri fatu una 'e is cosas seu.
Breveniedda. Breveniedda ses. Cos'est breveniedda? Ah Elia Elia. Ma poi seu arruta, mi seu torrada a pesai, seu arruta, mi seu torrada a pesai. E sa perseveranza dda portu deu puru. E cussu. Ascurta, sigumenti su tempus si bolat e tocat a chistionai de unu sciacu mannu 'e cosa, immoi chi seus chistionendi de stirongina. o prastillina chi siat, 'ollu chistionai de totu custus libureddus chi funt tropu bellixeddus, finas su formau, eh, depu nai, totu coloriu, là. Ddus apu fatus propriu po is Su marcalibru, ddi narat unu amigu miu, su marcalibru, sa brevei, custu est in sardu, nascit giai in sardu, no funt tradusius. Eia, in sardu, sardu campidanesu. E su primu, su primu, est diversa in sa fotografia, ses a pilu crutzus. Eh, si, passu duamilla e trexi. Depis isciri che feus pagu pagu gossip, doniantanti tocat a ndi fai. Bellu. De ita contant? Custu est de sa vida in su satu, nc'est iscritu puru. Teneus finas videus de fai biri, de sa regia chi ndi 'olint mandai calincunu video de Monica aici totu. Ei, est totu aprapuddendi stirongina

E custu, è tipu su gioghittu chi faianta prima, no? Su gira paperi. Eia. Là, ddu bisi la plastilina. E. Po ddi cambiai su titulu ddi ponis sa stirongina de Monica. Eia. Tronci, Pau, puru. Là ddu esti unu bremineddu. Eia. It'è faindi? È sa sigla mia custa. Definida a sa strada. Mm. Custu dd'agattausu in Youtube, aici esti. Eia, in Youtube, su canali cosa tua. Monica, Monica Tronci. Su canali cosa tua. Teneusu puru unu, unu canali cun Valeria, si zerriada Le Gemelle Tronci. Poita seis gemellas. Eia. Crobinas, aici ddi narant. Eh, crobinas, perras, boh. Eh, croba 'olit nai copia, duncas, cumenti a loba, croba, 'olit nai. E seus seus torraus a andai a foras de su seminau. Eh, est tropu sa cosa, poi si frimant. Duncas, sa birdura, su satu, is animalis, custu ita est? Girafas, fami biri sa girafa. Sa girafa, custus nascint in italianu, poita non mi praxiat a fai sa girafa, s'elefanti, però. Apu fatu italianu, po su nomini, eh, ddu sciu. Italianu, fiat roba cosa esotica, non mi praxiat. italianu, inglesu e a pustis apu fatu totu su su sardu puru, a fatu però. Ma su bremineddu ita dd'as postu de nomini? no, non. Non dd'asi batiau.
Verme rosso.
Verme rosso, sa faci gei dda potat. de verme rosso. La, ma che? Su canali cumenti est su ehm, nomini? Monica Monica Tronci Tronci. e totu. E apu E s'atru fatu cun Twins? Castia custu. I primitivi.
I primitivi, Ah, custu la, la. traballu chi apu Ah, fatu custu est su chi fiast narendi, su eia. fotogramma montau po Ma donai su, ma sa su miu sa chi movimentu. faint Grugno su su sriboi primitivu e de su film de su film i primitivi ddu bisi e spiegas totu cussu film
dd'ant fatu cussus de galline in fuga premiu oscar po su po sa regia cioè sciu e chini funt non est chi seus amigus e m'ant circau po fai custa custa cosa una cosa bella e custu srebiat po publicizai su film in italia eh, ananti de bessi in su cinema. Ma ite ses fendi moi?
Ite animali est? Su, mm, su sriboi primitivu. Ah, ah.
Sa chida da Martinica mi pariat. No, no.
Guarda. Grugno.
Guarda, eh. Già due est scritto pure. Là, lo vedi.
Ah, è piludu però innoi, eh. Eh, eh. E su pilu si dda s'applicau a pus Eh, Monica custa Tro- tecnica.
Bellu. C'è sa tecnica po custu Eia. puru, o no? Custu è su canali cosa tua. Eia. Monica Tronci, bellu bellu, in YouTube t'agatant, a chini 'olit iscrucullai, In YouTube, e in biri Facebook, tottus cosas, in là ddu bi- e Instagram. libbrus, e intervistas, Eh. poi c'as a ponni custa puru chi ses fendi oi, o Chi, no? chi mi ddu donais deu ddu fa- Eh, ddu casta pongiu è puru in tottu su online, canali est miu. disponibili, fai girai, spamma a tottu pompa. Comenti nascit custa idea de is libbrus? De sa plastilina dd'as contau prus o mancu. Ma is temas po nai sa birdura. Una dì mi seu posta a iscriri a mega mei, a meigama, apu ingitziau a iscriri e apu nau, bah, mi bessit beni. E insaras apu apu sighiu e tzerriat mama, mama cumenti si narat custu fueddu, cumenti si narat per A sa fonti normativa est mamma tua. Eja. Giustu. Lei le sa tutti. E beh. E qualcosa che ne. Pesada in un atru mundu, no? Eh. Eh.
Sardofona al cento per cento, nascia in sadru, at imparau s'italianu in prima elementare. Eh beh, prima fiat aici, moi.

Cussa de sciri a sa pistinaga. Si, no, ddu naraus. E tui gei ddu scisi.
Pisucci. Pisucci, su cabi, cabiafroi. Bellu. Ti pigat famini a castiai custa. Ma esti in poesia puru, ses poeta puru tui. Eia, eia, e rima. Sa faci gei dda portas. Ligindi, ligi cussa de sa. No, ligidda tui, dd'as iscrita tui. Oi, no nci biu, aspetta. E no nci biu mancu deu. Su caboni e sa pudda. Su caboni e sa pudda, parrit ca totu dì no faint nudda. Oh. E invecias su caboni scidat sa bidda e cantus ous fait sa pudda. Questa Toga. semplicesi- è la primissima che ho scritto. Andat beni, e saludos de Buenos Aires, gei nudda, Carmen Nieddu, eh, gràtzias Carmen, eh, a pinnigu ti ndi ses andada a Buenos Aires. Togu, togu. Ascurta, ma tui partici- cioè, ses premiada puru, a no? Eia. Mi fest narendi, Garteddi t'ant premiau. Atrus puru nd'as fatu de premius? E ndi fatzu pagus imoi, seu partecipendi a unu premiu, speraus beni, cun su sàgiu, speraus beni, ti ddu fatzu sciri. Ah, cun custu, cun custu sàgiu. Eia. E poesias, cantzonis, ndi scriis? Poesias apu fatu, eia, mutetus. Puru? Arrepentina. Ah. E no, no ddu sciu nai improvisau, però ddu scriu. Però scritta nci dda fais a ddu fai? Eia. Ah, cussa est zona nche bosatrus de Arrepentina, berus? Eia. Terraba teniat unu bravu cantanti, unu bravu. Sissignori. Poeta, Peppinu Ghiani. Sissignori, est connotu, est connotu. E moi, ndi ddu at?
No, Eh, t'at a toccai a tui, eh? Ma deu, deu no ddu connoscia Peppinu Ghiani. Candu ant fatu una manifestatzioni in su duamilla in Capa, po ddu arregordai. Mi dd'arregordu. No, dd'apu connotu ingui. Apustis mortu, mischineddu. In Terraba non nc'est traditzioni pròpriu de cussas cosas, perchè si at persu totu. Ah no, no nd'at abarrau, porca miseria. T'at a tocai a tui a ti ponni? Ma deu apu imparau fadendi is cursus de de su sportellu de sa provìntzia de Aristanis, cun Antonellu. Antonellu?
Ah, mutetus, arrepentina, cioè Antonellu gestiat, nci fiant is. Antonellu Garau, ddu saludaus a maistu Antonellu. Saluti tengas a Antonellu. Ascurta, poi tui fais unu sciacu mannu de cosa, a parti, torrendi un attimu po serrai su Tasinada, cumenti funt andaus is librus de sa plastilina, praxint a is pipius, funtzionat? Eja, custu puru, eh, custu de Eleonora puru, in libreria nc'est ancora, e cuattr'annus in libreria. Ah, candu est bessiu custu? Duamilla e bentidue. Andat beni. E custu in abribi de ocannu. Custu de. De Grazia. De Grazia. Est nou nou. Ah, is primus funt stetius custus de sa plastilina. Eja, sa fia in su satu, su primu, is bidrureddas, su segundu,

A sa prima editzione nci fiat comunque sa pronùntzia terrabesa, poi dd'apu leada. E non ddi fait nudda, non ddi. Duncas, iscusa pagu pagu, depu mandai unu apuntamentu de sa regia chi mi ddu mandais, chini ddu est Nicola? Chi mi mandas un'apuntamentu? Deu ddu chistionai, candu est pronta, immoi non dda biu. Milla, Fogu, su dotori, ddu bisi? Custu, custa cenàbara, est a nai, crasi, su bintisesi, de làmpada, in su Poetu de Casteddu, noi oras e mesu, in su Corto Maltese, su chioschetu, presentant su discu nou, Fogu, su dotori, ddu connoscis? CRC Posse? Eia. Michele Atzori, su dotori, Doctor Drer, tenit milli, milli annomìngius tenit. Bellu, baxei ddoi ca est bellu. Tui ita depis fai? Progetus, apuntamentus, isperas? Tengiu cus Stu de cras fintzas a domigu seu in Tula po su Festival del Medioevo Extra Muros, organizau de s'associatzioni Amici del Romanico. Deu fatzu parti de custa associatzioni. Amici del Romanico. Ci funt incontrus, concertus, liburus e In su mesi 'e axrobas eus a essi a Samassi e torru deu puru cun Eleonora. Eleonora, ah custu no ddu lassas, brava. No, e medioevu quindi. Eh certu, giustu giustu. Ma is presentadas mias funt su trinta a Marrubiu, cun d'unu grupu de libroterapia. Libroterapia. Eia, su dus in Baratili, su seti in Loiri Porto San Paolo, mi faint aberri una rassegna letteraria cun sa celebratzione de Gràtzia. E poi ci ant a essi is atrus matis. Su dexi seu in Samugheo. Samugheo. S'undixi t'apu nau, Samassi, su doxi. Insoma, ge ndi tenis de cosa fai. Eia. E cun sorri tua, gemella, anzi crobina?
Cun sorri mia fadeus, fadeus is presentadas a impari e is laboratorius. In mesi 'e axrobas ndi teneus. Ddu bisi ita nau, oli benni issa puru a chistionai. Immoi dda tzerriu a tui non ti tzerriu, tzerriu a issa.
E deu scriu de domu. E tui scriis de domu. Tocat a torrai gràtzias finas a Antonella Puddu, a Michele Murru. A Michele Murru ddu depu tzerriai po intervistai puru, poita est unu storicu issu, s'interessat de esoterismu, feus una puntada esoterica. Una cosa aici. Monica, su tempus s'est bolau, is contus funt bellus, però tocat a serrai. Gràtzias de totu, sighi diaici, sighi diaici. Aspetta, aspetta, prima totu unu messàgiu. La Monica. Monica est sa scritrici chi mi praxit meda meda, una dì m'at certau poita apu nau plastellina cun duas elle invece ndi tenit una sceti. Gràtzias a totu, unu bàsidu a Monica. Stefania Medda. Dda connoscis? Se ci ho bisticciato sì. No, poita sa genti narat prastellina o plastellina, deu scientu sempri plas. Stilina. No ddi fait nudda. Ddi naru stirongina. Stirongina. Sighit diaici ca ses andendi Grazie, bene. Cun totu is atrus, si beus sa cida chi intrat a si biri.